O bɛ an bɛ ala tanu ka barika da ka seli kira kan kisi ani nɛma bɛ a ma o kɔfɛ an ka laada tɛ ni an bɛ kuma ka an yɛrɛ fɔ ka da kan a ma nafabaya la nka n'i bɛna kuma min fɔ mɔgɔ bɛ se k'a ɲini karisa yɛrɛ jɔn ye fo a ka kuma nin kan o la fo i k'i yɛrɛ fɔ o la kumabaga nin ye yusuf mustapha sangare ye prof darabu don welesebugu lise la welesebugu lise la ne bɛ arabu di denmisɛnw ma welesebugu lise belebeleba den na Ka da kan an bɛna kuma min kɔ o ye lakɔli karamɔgɔ ka kumako kuma de ye o la k'a fɔ ko ala ta kɔfɛ bi ne balo bɛ lakɔli karamɔgɔya rɔ ala ka jɛn kɔnɔ la inshallah bi ne bɛ balo lakɔli karamɔgɔya la o la mɔgɔ i bɛ balo fɛn min na i tɛ i tulonkɛ o la an ka sɛndikaw aw ni ce aw ni baraji baara kɛla dɛ nka a fɔra bamananw bolo ko n'i ko i ka badenni mɔ ka go ni a sara dun o y'a ko bannen ne ko i ka badenni mɔ ka go n'a sara o y'a ko bannen Ne b'a fɛ ka kuma min ta ka sɛndikaw sɛgɛrɛ an lakɔli mɛtiriw bɛɛ kɛlɛ nin an jo b'a la o an jo t'a la o an ka nin bila kɛrɛfɛ ba ka an ka jamanaba maliba an bɛ mali min kɔnɔ kɛlɛ min bɛ k'a ta ka a sɛgɛrɛ an ka ɲɛsin o kɛlɛ ma fɔlɔ faransi bɛ ka fɛɛrɛ min ta bi ka mali sɛgɛrɛ ɔ an dun b'a dɔn lakɔli karamɔgɔw mɔgɔ ba bi duuru ni kɔ olu ka ko tɛ se ka kɛ ka dogo a fɛn dun fɔra ko ni kogo cira basa bɛ don a fɛ an kana sɔn an ka kogo ka ci an fan fɛ basa ka don an fan fɛ an ka jamanaba n'o ye mali bi mali bɛ ka laɲini kura laɲini bɛnyɛnba la ka ɲɛsin u ni faransi cɛla ma a laɲini ni bɛnyɛnba la labɛn bɛ ka sabati labɛn bɛ ka sabati bɛnyɛn b'a la choguel taara ka taa faransi lajaba ni a dala kuma ye olu k'o kuma caya o su ma ko dugu ma jɛ o tubabu ka denmisɛnnin dɔw wele olu ka taa ka taa u ka jamanakuntigi sɛbɛ dɔgɔya ka yɛlɛ ɲɔgɔn fɛ yarɔ tubabu k'o bɛ ko kalama farafin fɛnɛ ɛɛ farafin bɛ ko kalama koyi donc n'a fɔ ko nin dabɔlen don fɛn min kama mɔgɔw sɔmin'a la mɔgɔw bɛ ka kuma fɔ komi n'a a dabɔlen don fɛn min kama mɔgɔw sɔmin'a la bɛɛ b'a dɔn min ye nin ko ye quoi donc lakɔlikaramɔgɔw anw de ka ca donc jamana ko la an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi an ka fɔ an ka kɛlɛ jigin so an ka jamana bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi lakɔli karamɔgɔw an ka kɛlɛ jigin so mali bɛ gɛlɛya min kɔnɔ bi lakɔli karamɔgɔw an kana sɔn k'a fɔ k'an bɛ kɛ ngaran ye ka don mali sen na an kana sɔn ko an bɛ kɛ ngaran ye ka don mali sen na an kana sɔn ko o gɛlɛya ko k'an kɛ partenaire ye o la quoi donc jamana bɛ ka ɲɛda kura min ta an ka fara jamana marabagaw kan ne y'a fɔ aw ye ko bɛɛ kɔni ko b'a la kɔni ko i bɛ se ka lakɔli karamɔgɔ nɛgɛn kɔni o kuma t'i da a fɔra bamananw bolo ko ko bɛɛ jɔrɔ bɛ tuma tuma la mais ko a laban bɛ kɛ senbalen ye kɔni o kɔni jɔrɔ tɛ tuma tuma la dɛ ayi i bɛ se ka ko bɛɛ kɛ lakɔli karamɔgɔ la fo nɛgɛli an ka jɛ bɛɛ bɛnnen don ko afiriki kungoloko de bɛ afirikɛnw na kungoloko parce que politiciens minnu bɛ yan nɔ a bɛ mɔgɔ minnu ye kulekule la dɛ i bɛ mɔgɔ minnu ye kulekule la dɛ donc ninnu u tila bɛrɛ jamana jugu ye quoi ni min sigira o ye miliyari bi kɛmɛ nin dun o muso ye nin dun n dɔwɛrɛ sigira o miliyari nin dun o muso ye nin dun dɔwɛrɛ bɛ sigi o miliyari nin dun o muso ye nin dun o den ye nin dun ka jamana to gɛlɛya kɔnɔ an ka jamana tɛ warintanya t'anw na foyintanya t'anw na dunko juguya ani yuruku yuruku ani ni min nana fanga la o ko ko n kelen na anw ye mɔgɔ sɔrɔ an b'o fɔ ko ye hasimiyu alihasimiyu koyita alihasimiyu koyita alihasimiyu koyita n tɛ politisiyɛn ye n tɛna politiki kɛ n tɛna politiki fɔ mɛ ni min kɛra an b'o fɔ dɛ non Euh, le jeune là, c'est un homme. Mais a ka kuma man ca, Hashimi a ka kuma man ca, acte de bɛ kɛ a ka kuma man ca. Mɔgɔ min nana ko n ka miliyɔn kɛmɛ ni bi duuru n ye bi duuru minɛ ka kɛmɛ k'o kɛ ka jamanadenw dɛmɛ k'o ma fɛn kɛ a ye fɛn kɛ dɛ dɔw ko k'a ye dɛ ko a bɛ ka a bɛ a fili yan de k'a bɛn yan de ɔn ne ko ni minnu ma minnu ma sɔn k'a fili yan nɔ ni olu bɛ ka na a bɛn a kunbɛn yan nɔ ani mɔgɔ min sɔnna k'a fili yan nɔ k'a kunbɛn yan nɔ an jɔn de jɔn de ka fisa jɔn de ka fisa o dɔnnen de don. dɔnku an ka jɛ ka fara an ka surasiw kan ɛɛ premier minisiri Choguel ta rɔ an b'a fɔ ko fɛn tun b'ale la wulujeli wa ko man di mɔgɔ ye nka a ka turunɛ nin kɛra dɔrɔn n'a fɔ u taara ka taa wulujeli saman k'a bɔ a la ka a jeli falen kuwa maintenant ka manja jeli k'a la parce que maliyɛnw de bɛ ka cɛ kɔnɔ kuwa mɔgɔ min tɛ k'i jɔ ka cɛyakan fɔ k'i jɔ ka cɛyakan fɔ ka taa i b'a ye u taara a kɔ parce que a nana cɛya kan fɔ maliyɛnw kɔngɔ bɛ maliyɛnw na kuwa u mago bɛ minji la ka min maliyɛnw bana b'u la u mago bɛ dɔgɔtɔrɔ la ka u furakɛ donc ni o nana dɔrɔn i b'a ye mɔgɔw bɛ kɔntan o nka ni ɲɛmɔgɔ min sɔrɔla de sa ni mɔgɔw dal'o la o bɛ tila k'a yɛlɛma k'a kɛ ko n kelen ta n'o tɛ ɛɛ transition ko ka dɔ far'a kan o tɛ dɛ ne yɛrɛ b'a ne yɛrɛ b'a fɔ dɛ cɛ o cɛ n'i kɛra cɛ ye ni i kɛra jamana jamana nin kanubaga ye ka jamana nin kanubaga ye ko jamanadenw sera ka lafiya e ka taa na ka dunkafa sabati ka laadiriya sabati maliyɛnw bɛ ka sa tunga na min kɛ ka o dabila maliyɛnw ka u ka ɲinifɛn sɔrɔ u bara yan nɔ ka fantan ni faama kɛ kelen ye ka jamana nafolo tila bɛɛ k'a ta sɔrɔ a la n'o kɛra ni mɔgɔ min sera k'o kɛ san tan ko tɛ san mugan ko tɛ dɛ i bɛ to an kun na fo ka taa se i ka saya ma don min na i bɛ to an kunna fo ka taa se i ka saya ma don min na parce que maliyɛn sigɛra sa maliyɛn sigɛra maliyɛn tɔɔrɔla maliyɛn sigɛra maliyɛn tɔɔrɔla politisiyɛnw an yɛrɛ transition dɛ a ye tile kelen dɛ tile fila dɛ a tɛ bɔ an da la a tɛ bɔ an da la a ye bɔ an da la dɔ kɛra ten donc kuma ye min ye ni fiɲɛ cira bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kundoni na de ni fiɲɛ cira bɛɛ lajɛlen bolo bɛ i kundoni na an kundoni ye min ye lakɔli karamɔgɔw sɛndikaw maintenant u t'u fara u kan sisan de k'aw kɛlɛ u t'u fara u kan sisan de ko ka mɔgɔ ko ka mɔgɔw kɛlɛ e ma dɔw wulila ka taa faransi dɔn an fɛ na u taa dɔw bɛ taa don anw na sisan nɔ k'u bɛ taa fara anw kan kuma bɛɛ k'an kɛ kɛlɛbere an ka nin kɛlɛ jigin so

ɔ an ka droit don an k'a ɲini n'a dira an ma an n'a ka kan mais tuma dɔ la ni ko balile ko a ko ko min balila ka na ani ko min sudayara u b'o sa dɛ kuma kɔrɔ ye min ye mali filɛ ka ɲɛda kura min ta an ka kɛlɛ jigin so ka fara an ka jamana marabagaw kan ka fara an ka jamana kuntigi kan ka fara an ka premier minisiri kan ɔ an ka bɛn ko la an k'an ka kalan kɛ an ka jamanadenw kalan ɛɛ an tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to sen bɛ dugu ma sa bɛ dugu ma sen bɛ dugu ma u tɛ se ka taa ka ɲɔgɔn to donc ce qui est là parce que an bɛ nin na donc an ka fɛn min ɲini dɔrɔn an jo b'a la o an jo t'a la o ah, an kɔni k'a dɔn dɔrɔn directement an ka nin kɛlɛ jigin so kɛlɛ jigin so waati sera ɛɛ eh, faso ko faso faso faso ko waati de selen filɛ nin ye fɛɛrɛ min bɛ ka tigɛ jamana kama nin a tɛ an arranger fiyewu an ka an k'an ban ko ka an bɛ ka ko wɛrɛ sen ta walasa ka mɔgɔw nin ka baara lagɛlɛya u bolo ni anw sɔnna bi ka an ka kɛlɛ jigin so o bɛ u lafiya kosɛbɛ kosɛbɛ u ka position ɲɛnamaw sɔrɔ ka u concentrer u ka baaraw kan an b'a dɔn mɔgɔ minnu don fɛnɛ ɛɛ bi ko don an tɛ da mɔgɔ la komi an tɛ tigɛ mɔgɔ la mais n'i ye fitini min kɛ n'o ɲɛra an ɲɛ na an ɲɛ na an b'o fɔ nka jamana kɔni y'an bɛɛ de ta ye bɛɛ bɛɛ b'a dɔn sisan nɔ ko sisan kɔni ɛɛ a ko sikunwala fɔ kuma tɛ da kuma ye sikunwala fɔ kuma tɛ fɔ kuma tɛ da kuma ye donc lakɔlikaramɔgɔw an ka jɛn an ka an bolo jigin an ni gouvernement ka bɛn u ye fɛn fɛn fɔ an ka sɔn u ye fɛn fɛn fɔ an ka sɔn le premier an ka taa an ka kalan kɛ mɔgɔ si politicien kana fo ka taa i biri an kɔfɛ politicien foyi kana taa i biri an kɔfɛ jamana faransi ka kanubagaw faransi ka kɛlɛkɛdenw foyi kana taa i biri an kɔfɛ k'an bɛ asimi n'a ka mɔgɔw kɛlɛ walima k'an bɛ baara gɛlɛya u bolo ni grève ko ye ka d'a kan ni an ka ca fɔ ɲɔgɔn ye ni a ko sera yɔrɔ dɔ la ala kana kɛ an bɛ sɔn ka ɲɔgɔn nabila o dun t'an ma hɛrɛ ye donc an ka nin bɛɛ kɛ fasoko ye an ka nin bɛɛ kɛ fasoko ye k'an jɛn k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka dɔ fɔ ɲɔgɔn ye donc eh, a fɔra ko n'i ni mɔgɔ jɛna n'i ni mɔgɔ jɛna ka doni ta a kamankun na n'a b'a bila waati min na a ka sara ɲɔgɔn na n'o tɛ dɔ bɛ dɔ kan kari dɛ n'i ni mɔgɔ jɛna kamankunna donita ma ni a b'a bila waati min na a ka a sara ɲɔgɔn na n'o tɛ dɔ bɛ dɔ kan kari kuma fɔ ye min ye an si kana doni bila si bolo an bɛɛ ka jɛn ka doni bila ɲɔgɔn fɛ an bɛɛ ka jɛn ka doni bila ɲɔgɔn fɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye eh, ni jamana nin diyara anw de b'a kɔnɔ ɔ n'a goyara ala kana kɛ a bɛ k'anw fɛ nin de la ɔ nin de tun ye cikan ye a ka d'an ye an ka min fɔ an ka sendikaw ye k'a fɔ an ka baarakɛɲɔgɔnw ye k'a fɔ bɛɛ lajɛlen donc lakɔli karamɔgɔw an ka kɛlɛ an ka a jigin so ka se an ka jigin so ka an kɛ cɛ kelen kumakan kelen a kumakan kelen hakilina kelen k'an jɔ juguw ɲɛ mun b'a fɛ ka na an ka jamana jagoya minɛ an na ɔhɔn donc nin de tun ye kuma ye nin ye balimakɛ don yusuf mustapha sangare prof d'arabe lycée public de welesebugu wasalaamu aleykum warahmatulahi wa barakatuhu an b'ala deli an ka jamana ala k'a latanga jamana ala k'a latanga ala ka dun ka fa ala ka sabati an ka mɔgɔ min ko k'i bɛ juguya ta k'an sɛgɛrɛ ala ka doni d'i kunna doni min ne bɛ e ɲinɛ an kɔ mɔgɔ min kɛra k'i bɛ fara jugu kan k'anw kɛlɛ an ka an bɛ ala tala deli ala min ka kɛlɛ tɛ kun foyi la ala ka fɛn ta k'aw sɛgɛrɛ fɛn min bɛ eh, anw ɲina aw ɲina an kɔ an ka jamana kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔw ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn kɔmɔgɔ ni ɲɛmɔgɔw ala k'an bɛɛ lajɛlen bɛn jamana ala ka barika don a la samiya ala k'a diya samiya ala k'a diya samiya ala k'a diya mɔgɔ min bɛ yen n'u k'olu bɛ ka fɛɛrɛ tigɛ jamana nin kama ala ka u ju ka dingɛw kɔnɔ ala ka u curu ka dingɛw kɔnɔ ala ka u curu ka dingɛw kɔnɔ wasalamu aleykum wa rahmatulahi wa barakatu